igbo bụ igbo mma mma nụ ana m anabata unu na agba nke a oge emume asụsụ omenala ya na inu igbo ọkwanụ nwanne unu nwoke bụ maazị okeke ka nọkwa n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa o nwere odogwu kajara akaja na-eme ihe onyonyo na Nollywood mụ na ya anọ ee eh, a na-akpọ ya veteran n'onu ndị iti ya bụ nna m ukwu biko ka i kene ndị na-ege anyị ntị n'ụwa niile
maazị okeke nna m ukwu daalụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu ee eh, onye unu na-anụ olu ya bụ Chidi Chukwukere nwaafọ Igbo ọ bụ m dere akwụkwọ a na-akpọ no second class citizen in Igbo land n'olu oyibo a tụgharịa na Igbo ihe ọ pụtara bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ekwesịghị ịkpa oke n'etiti anyị Maazị Okeke nna m ukwu
daalụ
ee nnọọ n'ụzọ pụrụ iche ee na nke tata ọkwa n'okwu ọjị ka anyị buru wee bịa matakwa ama na ọjị bụ eze mkpụrụ osisi niile e nwe n'ala Igbo maka na onye wetara ọjị wetara ndụ onye ha ọ bụ mmemme ọbụla a na-eme n'ala Igbo ọjị ga-adịrịrị n'ime ya maka na ọ bụ na ọjị adịrọ ị ma na enwebekwarọ ihe e bidoro a na-eme ganye na e bute ya waa ọjị ọ wee gwara m ya ọjị igbo pụtara omenala jikọtara igbo niile ọnụ nke a na-akọ akọ ma na-epukọrọ onwe ya n'ọhịa a bịa n'obodo anyị bụ naijiria e nwere ọjị yoruba nwee ọjị awụsa ya na ọjị igbo echefukwana na ndị yoruba maara akọ ọjị ndị awụsa na-ata ọjị ndị igbo ji ọjị were eme omenala etu a ka o si dị n'ikpeazụ
ọjị bụ ihe mbụ a na-enye onye ọbịa n'ala igbo iji gosi ịhụnanya ịdịkọ n'otu ya na ịnabatara onye ọbịa nke ọma echefukwana na ọjị ada anụkwu oyibo aga m awụsagodo ọwa ebe a ka nnukwu okenye nọ n'etiti anyị tupu anyị obere azụ banyere ọjị nna m ukwu maazị okeke nna m ukwu daalụ
ọha na eze ndị igbo na-ege ntị ekele m ụnụ em dịka maazị okeke siri kwu ihe anyị na-ebutere ụnụ n'ụbọchị taa bụ ọjị igbo maka na ọjị igbo bụ ihe eji eme nnukwu omenala n'ala Igbo anyị a em dịka o si dị taa anyị ga-eme ka ụnụ mata gịnị bụ ọjị kedu uru ọjị bara kedu ihe eji ọjị eme n'ala Igbo ụnụ ga-anụ n'ọnụ anyị
ee ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụwa niile unu anụgonụ ya n'ọnụ nna m ukwu ya bụ na ebe ọ bụla ị na-ege m ntị apụkwana maka na anyị ga-ewetara unu ma nsọ ọjị ma uru ọjị bara ya na ihe eji ọjị eme n'ala Igbo n'agba nke ọzọ ekene m unu kene na-emele unu ife kene ndị unu na-emele ife mbọsị nta ka anyị chụọ n'owere mgbada maka na nchi agwụgo n'ọfịa
chidi chukwukere ya gazie daalụ
Naija flavor that Zura, that's a whack. Original Mr. Flavor, put it on.